ihe ọbụla gbasara anyị chineke mego ka ha ncha kụnye mm? akụnye gara anyị n'ihu na nke ọma we have a special topic today that says romantic names for men in igbo last time we talked about the ones for female mm? but before that let us sing a special song for the good men out there

ọ bụghị mgbe iji mgbe iji mbụ elu na ala na ego before ị mara ọrụ gị otu ọ bụla i ji na-eme a mara na ị ma ọrụ gị abụkwana ndị ọkamma n'ama instead ha ga-eme n'ụlọ ha ga na-eme n'ama ọ ime ụnọ gị first before ị na-eme n'ama mm? Ngwa ka anyị bido romantic names for men in Igbo number one is Odogwu hey Odogwu means hero Odogwu m my hero mm? another one is nkem nkem mine nkem mine mm? nwoke na-azakwa nke m nwaanyị na-aza nke m mm? ngwa another one is agụ m agụ m my lion o nwee ndị nwoke bụ agụ n'ezinụlọ ha mm? otu ndị dị otu a jisi ha aka ike na-akpọ ha my lion agụ m mm? o nwekwa nke a na-akpọ Obi m, my heart. Obi m, obi m, my heart. Mm? Nwoke ọma, nwoke ọma. Mm? Nwoke ọma m, my handsome man. Mm? Igwe m, Igwe m, my king, my king, mm? dike, dike, strong man, strong man, ekwueme, talk and do ekwu eme the one that doesn't disappoint o nwere ndị bụ ha kwe gị nkwa bụ ụmụ nwoke ha kwe gị ya ha ga- ha ga- ha ga-agba mbọ fụ na ha mere gị nkwa ahụ ole ọbụla ha ji Mm? o nwere nke a na-akpọkwa ikuku m ikuku m ikuku m my air my air mm? o nwere nke a na-akpọkwa ike m ike m mm? ike m means my strength in Igbo mm? ha dị ọtụtụ chọrọ ofu na-akpọ akpọ di gị mm? o nwekwa ndị na-akpọ daddy daddy a na-akpọkwa ha daddy daddy ndị niile a na-akpọkwa afa niile a bụ ụmụ nwoke ma ọrụ ha na ezinụlọ ha ka a na-akpọ afa niile a ọ bụkwaha onye amaghị ọrụ ya bụ ọka mma na ama ị ga na-akpọ ya odogwu ụdị ndị ahụ kwa ị ga na-akpọ ha ọ dị egwu ọ dị egwu mm? maka na opposite of odogwu bụ gịnị ọ dị egwu ee ịmahọ opposite of odogwu bụ gịnị ọ dị egwu Mm? afa a na-akpọ ndị ezigbota ụmụ nwoke ma ọrụ ha na ezinụlọ ha buru ibu so chọta ofu na-akpọ ha akpọ onye nke gị Mm? ọ bụ ọdịm n'obi ọdịm n'obi Mm? ọdịm n'obi

ya mere gị ego wuri wuri wuri wuri wuri ọ na-akpa na dollar dollar dollar Mm? na-asị omego m omego m omego m Mm? so use any of these to appreciate your man your husband Mm? o nwere ndị ma ọrụ ha so chọta ofu afa na na-eme gịnị na-akpọ onye ahụ bụ di gị na-emere gị ihe ị chọrọ mm, ka o nwere otu ahụ na o nwere ya ya mere gị mm, appreciate him with good name ya ka anyị na-ekwu okwu ya ife onye ọbụla ma ọrụ ya n'ezinụlọ bụ onye nwoke nwoke ọbụla ma ọrụ ya biko na-akpọ ya aha aha dị mma ka obi ya na-adịkwa ụtọ obi na-atọ ya ụtọ oge ọbụla nụgo mana ndị ahụ ị ma na ha amaghị ọrụ ha na ọ bụ mkpata ha ga-eme n'ụlọ ha agaa bụrụ ọka mma na ama a na-akpọ ndị ahụ ọ dị egwu Mm? Aha a na-akpọ ha bụ ọ dị egwu Mm? ngwanụ bye bye nụ tụsara anyị ihe onyonyo a nụkọrịkwa na oge ọzọ ndị nke m bye bye okay